chilankhulirane papita nthawi yayitali uh, ndikukhulupirira kunena kuti munachita munachita launch chipani chanu cha liberation for economic freedom uh, chitengereni kalata kwa registrar of political parties ulendo mukuyenda bwanji tsopano ulendo chitengere certificate Mm. ulendo tikuyenda bwino and uh, pa ground anthu akutilandira tinali ndi msonkhano umene tinangoti tiyeni tikapereke odi ku blantyre ku ndirande okay ndipo tinabwera mpaka ku blantyre kupanga yeah msika ndinabwera panabwera Mhm. anthu ambiri atilandira mm. mmidzimu anthu akutilandira and ma constituencies and ma area uh, monse madera monse chipani chadzadza kwambiri ndipo chikuyenda kungoti plan yathu inali yonena kuti ah, tionetsetse kuti chipani chathuchi chipite kaye kwa anthu kumudzi okay ya ndiye sitimapanga kwambiri phokoso mmene amachitira muna anthu ena ma social media okay kwambiri chifukwa chakuti tikupita kaye mmidzi imene imonso takhazikika kwambiri and uh, tikulandira support chakuti si mmenenso timayembekezera yopitirira chiyembekezo chathu anthu chipani akuchilandira ndipo anthu chipani akuchikonda kwambiri ndithutu Mwa- mwamangika pati ngodya zanu ndi- ndi zingati Ah, tikupanga Kuchipani chimenechi. tikukhazikitsa kwam- takhazika kwambiri pa chuma kuti Oh pa chuma. malawi malawi adamasuka ku ukapolo wa chipani chimodzi uh, umene gulu la a dr bakili muluzi anthu adabweretsa democracy koma anthu alibe ufulu pachuma ndosauka pachuma anthu ndiosowa ndife tamanga kwambiri pa ngodya yoti malawi akhale okhaziki- okhazikika malawi wachuma malawi wamtendere so tikuyima kwambiri kuti malawi atuluke pa umphawi ali ndi democracy yes koma chuma economically malawi ili pa ukapolo monga inu mukudziwa kunena kuti ngakhale tikuyankhula pano otakhala ndi ndalama kuno ku malawi ku akaunti yako kuti upite kunja khadi ija sungatenge ndalama zimene ukufuna sungagule chimene ukufuna panopo ngakhale anthu ogulitsa magalimoto sangagule galimoto imene akufuna chifukwa chakuti banki ilibe ndalama banki ilibe ngakhale 100 rand so mungathe kuona kuti ma- aya ba- bank aya singathe 100 rand kuti Eh, ukapanga apply olo 100 rand sangakupatse osati 100000 rand Mhm. koma 100 rand yeniyeni olo dollar 1 dollar 10 dollars yeniyeni ukanika ukapita kunja kuja ndiye kuti akupatsa muna mwezi wonse 200 dollars imene ndalama zo- zochitika pakadali pano pano ku malawi kuno dola tikuti ukhale ndi dollar black market is 5000 papo anthu dollar akugula 5000 ndikuti 1000 dollars ndi 5 million kwacha ku Malawi kuno so mungathe kuona kuti dziko lino tili pa mavuto a umphawi U- osaneneka umphawi wina ukuoneka kuti tikhoza kuukonza nchifukwa ife a liberation for economic freedom tinabwera kuti tibweretse anthu atukuke, akhale ndi chuma, akhale ndi ufulu, ali nawo odzilamulira. mudzazichita bwanji zimene ma- mapulani ake ndi otani Plani yathu yayikulu kwambiri tipanga invest kwambiri mu tikuyang'ana kwambiri masomphenya a ulimi ulimi weniweni wokhazikika maiko onse amene adalemera sadataye mphamvu ya ulimi komanso tikapita maiko ena mukaona akamanga kaya ndi tourism ichi dziko lawo mmene amalimanga amalimanga kuonetsa kuti anthuwa akufuna kupanga business Okay. dziko lija amalimanga for kuti akufuna apange business pamene ife kuno tinamanga dziko lino ngati longokhala ngati kwathu takhala ya pamene maiko ena amamanga dziko lija ndi masomphenya a business Okay.
masomphenya oti anthu ena akhoza kubwera kuti akaone tidzikhala ndi zogulitsa Okay.
zidzakopa anthu komanso adzida akafika olo pa airport azidziwa kuti ayi ndafika dziko you know koma mungathe kuona dziko lathu kuyambira pa airport kamuzu international airport chileka airport mukangofika mumadzifunsa zoti "Ah, koma tsoona kumeneku kuseri kwa airport kundikapezako nyumba kapena ndikapeza masasa okhaokha nkhani yake ndi umphawi umene tili nawo koma tili pa ufulu wa zaka zambirimbiri koma tikulephera kuti tilemere nkhani yake ndi chani tidamanga dziko ngati lokhala koma timange dziko limene tikukhala nthawi yomweyo timange dziko limene tifuna lidzitibweretsera chuma eh, palokha lizithanso kutulutsa chuma dziko lija pamenepo ndiye kuti tinamanga dziko ngati
longogona tigone tidzuke mamawa the warm heart of africa basi kwacha mamawa tipite kumunda ndi khasu tikalime pang'ono koma titakhala nti mtima wonena kuti tili mu dziko limene tifuna chilichonse ulimi udzibweretsa ndalama osati kungodya koma ulimi ubweretse ndalama misewu yathu tiimange ngati ya business chilichonse titachiyang'ana mu business ndikuti dziko lathu litukuka so tikumangika pamenepa ndipo tikayenda m'midzimu anthu kuwapatsa moni tikumangotere manja pa mtima umodzi mu umodzi yes kodi saini yanu ndi imeneyi Ee, chonchi Oh, si ya udf imeneyi ya udf ndi Oh, udf ndi ya udf ndi manja ogwirana Eh, eh, chonchi ife ndi chonchi

Anthu akutilandira kwambiri makamaka liberation anthu ambiri akunena kuti akufuna chatsopano number Okay. one number two anthu akufuna kunena kuti zivute zitani ah, tonse alliance ikuyenera kuti idzipita Pamene Aku- aku- pamene- akumatero anthu?
akumatero kwambiri ine moyo wanga ndakulira kwambiri ku Kasungu anthu ku Kasungu ndinali kumeneko anthu onena kuti chonde mwanawe talimbikira izizi zichoke izi chonde izi ndi chani akutaira chani nanga si anthu adalonjeza zambiri Okay. adalonjeza zina zoti adatsala anatsala pang'ono tonse alliance idakalonjeza kunena kuti tikangowina bo- boma mulungu abwera adzikhala munchewo kudatsala kuja tsopano chifukwa adalonjeza chilichonse almost everything anthu anafika paja powapatsa malonjezano aja kuti apeza ntchito 1 million amati apeza ntchito 1 million adapezeka kuti anthu aja adalephera and pompano sipanadutse nthawi a president anapita ku parliament and atapita mmene muja parliament a president anakanama literally mu parliament kuinamiza august house kuanamizanso amalawi ati mupite kwakuti ndamanga nyumba kwakuti kuli zipatala kukayang'ana palibe ngakhale foundation ndi amalawi akunena kuti chonde mwanawe talimbikira tichotse boma ichi tichotse bomali zinthu sizikuyenda anthu ali ndi njala fertilizer tikuyankhula pano ndi chakuti anthu palibe amene akukwanitsa amanena kuti yayi fertilizer ndiokwera chifukwa choti chimanga tikugulitsa chokwera ndiye tidzagulitsa ndalama zambiri chake fertilizer wakwera nanga cement 35000 bag lero agulenda so zambiri zakwera mtengo kwambiri sugar pa 3000 tikuyankhula pano tikuyankhula pano kuti dola ili pa 5000 kwacha so mungathe kuona kuti dziko lino chilichonse cha dola chakwera mtengo ndi aliyense akuti chonde ya ku banki ili pa 1750 1750 ku banki koma ku so banki ya ko- 5 ili iti ya 5 ya black market chifukwa ku banki ko alibe oh alibiretu lero pano a Banda munene ndifuna mpite mufuna mupange apply akuwuzani kuti tingokupangani activate card koma dollar simutenga rand simutenga kumene mukupita konso kuli limit akuwuzani malire 200 dollars nanga 200 dollars udya chani ukapita ku hotel kuti mahotelo ena ngodula zinthu dzakudya nzodula ndipo anthu sangagule chilichonse so mungathe kuona kunena kuti dziko lino ah, lili pa ukapolo wa umphawi umene anthu ali mumtima kuti zivute zitani ulendo uja timavotera kukonda chipani koma pano tivota chifukwa akulankhula zimenezo ndi akukasungu kasungu ine ndi ku Mtunthama kwa Wimbe kwa Wimbe Kwa Wimbe. kumene mu- munali kwambiri ndi kumene ndinakulira ndi anthu achita kunena kuti iyayi tinavotera kukonda chipani koma tafika apa chaka chino tifuna tivote kukonda dziko ndiye pano afuna anthu akavote pokonda dziko lawo chifukwa adalisiya m'manja moyipa kwambiri limene akulephera kuti dzikolo alitulutsa bwanji koma akamakamba an- amene ali mboma lero a Chakwera ndi anzawo akumapereka chithunzithunzi kuti ayesetsa kwambiri zitukuko mtundu wonse boma lililonse
koma palibe chitukuko chimene akuchiloza kupatula msewu umene uli ku lilongwe osakwana 20 kilometers umenenso udamangidwa ndi a china aid okay so dziko lilonse pali ndi ubale ndi china litha kumanga ngati ma stadium okay chimodzimodzi uno mulati nayo nake anamanga ma china ku bingu anamanganso dziko lina misewu ya ngati imene ija athanso kupanga dziko lina si aku Malawi kuno ayi so chitukuko chimene chija si cha tonse alliance tonse alliance tiyeni tilozere chitukuko olo ataloza chimodzi ine sindikuchiona olo chimodzi ayi palibe chitukuko chimene apanga tonse alliance mwina ati chomawopseza anthu kumamanga anthu kapena mwina koma zotiuzira zoti apanga chitukuko choti anthu nkuchiloza kuti chitukuko ndicho mwina ati chitukuko china chosamutsa mahedikota onse ku blantyre kukayika ku lilongwe kuchotsa mec kuchotsa chakuti kuchotsa chakuti kukachiunjika ku central region ku lilongwe kapena mwina chitukuko chake koma kuchotsera zimenezo ataloza chimodzi kodi a Chakwera si ndi abusa anzanu ya ndinanena poyamba kuti a Chakweratu ubusa anapanga resign 2009 anasiya kalekale yes adasiya kalekale eh chifukwa pa dzina lawo paja palibe mau oti reverend adasiya anautuluka chifukwa ndanena kuti fine timayembekezera kuti mwina muthandizana ndi ndi mbusa nzanu kuwaunikira kuti takonzani apa takonzani komatu tayesetsa mwayesetsa zambiri kulemba makalata kukumana nawo anthu ambirimbiri kuyesa kuyankhula nawo koma amaona ngati kuti ukuachitira kaduka ngati kuti iweyo uli ndi msanje kuti sukuwafunira zabwino koma dziko lino ndithu Sili bwino tapofika president kunama kuti tikumanga chakuti so koma zili zabodza zinthu za pa ground palibe ma MP nkutsutsa kuti iyayi izi kudera kwathu ine kulibe ndzabodza so nzokuti zafika posakhala bwino ndipo anthu akukumbukirabe nkhani zambiri zolemba ntchito nkhani ya ana awo zonsezi anthu moyo wawo ali nazo kuwalonjeza kuti kudzakhala wiki ya duty free zonsezi anthu akuzikumbukira Kuwalonjeza fertilizer wa 4495 lero nkuwapatsa fertilizer wa 120,000 dzonsezi aMalawi dzikuwapweteka. Achinyamata amene adamaliza sukulu kuma university akungokhala dzonsezi achinyamata zili mumtimamu zikuwapweteka. Koma lero lino akamapita kumsonkhano kuja nkumawapatsa 1000 kwacha ndi t-shirt. kuti mudzinena kuti boma ndi lomweli anthu aja akungolandira 1000 ija nanga adya chani anthuwa ali njala chifukwa pamene pali njala nkale munthu wina tsiku lina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala wina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala cha njala m'Bible oo ehe adagulitsa ukulu chifukwa cha njala so anthu aja akamakuwa kuti boma ndi lomweli ndikuwapatsa 1000 ndi t-shirt lero pano 1000 akupatse ikhala ngati 1 million kutola akupatsa so amangowapatsa 1000 ija ndiye mudzikuwa kuti "Ah, boma ndi lomweli ndiye awo aja akupusitsika ndi zimene zija koma anthu amene aja anthu akumangopita kukadya nawo ndalama zija ndipo anthu akuyenera kudya ndalama zija akuyenera kudya akuyenera kudya chifukwa ndalama zimene zija ndi za aMalawi za msonkho mmene imalowa Malawi Congress Party m'boma inalibe ngakhale galimoto imodzi mmene imalowa Malawi Congress Party m'boma ngakhale alipowa amene nduna zawo zambiri sankavala olo suti analibiretu anali ochakachika kwambiri lero ali m'masuti akuvala ena akunenepa you know Mm, kuti Mwina kunenepa, munthu as- chest- munthu asanenepe chest ichi Mm.
kumeza khosi chest kume Eh, chest kumeza khosi kulephera kuyankhula church kuti ye ndikwanene akudya bwino ndalama zimene zija ndi za aMalawi ndi kumene akupita tidye nawo tikadya nawo koma sangavotera osatheka munthu sangadzuke mamawa lero ndikukavota ndikukavotera Malawi Congress Party Tonse Alliance sizingatheke akungowanamiza Chipani chilichonse chimene chikulamula chimakhala ndi following yambiri pa ground chifukwa ma resources onse andale ngaulere kunyamula anthu ulere anthu akavina magule akapatsa ndalama zambirimbiri so anthu akufuna afuna ndalama alibe chakudya nde akati tiyeni uku so anthu asapusitsike ndi khwimbi limene limakhala mmisonkhano aya asapusitsike palibe powawa pamene paja palibepo wokhulupirira ndikuuzeni kulibe Tonse Alliance I don't think you can come here ndikunena mabodza eh? Ah, ah, chifukwa choti ndili pa ground and the goodness ndi ine Mhm. ndiyakuti ndili ndi chipani kupatula chipani ndili ndi church the prophetic ministry yanga church yanga chimodzi chachikulu kwambiri and ndinakhala president wa maprophets the whole Malawi okay so ndikudziwa every corner in Malawi anthu akuyankhula zimenezo Aliyense akhoza kukhala mboni yanga kuti kalikonse Malawi muno kadula ndipo sangayerekeze muno munthu kuti akavotere Malawi Congress Party today Tonse Alliance today never sizingatero nde mumayankha funso loti mukayenda m'midzimu mukapita ndi chipani chanu cha liberation for economic freedom akulandirani bwanji amayankha funso limenelo eh? imayankha funso limene kuti akutilandira bwino kwambiri koma kutilandira bwinoku ndi saini yoonetsera kuti amene akuwalamulirawa zinthu sizili bwino chifukwa chipani chathu nchaching'ono chimene tangochitsegulira 9 months ago Mm. chimene pofika lero bwezi ndi sapoti yochepa kwambiri koma lero tikangoti tili ndi msonkhano mmene kumabwerera anthu ndi chithunzithunzi chokuwuzani kuti inu simupereka ma, ma one thousand I- iya. ndi t-shirt ife zimenezo ayi simpereka ayi ndipo ndinawuzani amene ankachita organize msonkhano umodzi Mhm. udabwera anthu ambirimbiri nanena kuti sindikufuna nkale muyitana oyimba chifukwa ina mukaika oyimba mudzaona ngati anthu akubwerera oyimba uja kuti akavine Okay. ndinawuza musayitane oyimba ndifuna ndikaone anthu abwere kuchokera ku ma area osapanga zamalole abwere anthu ochokera ku ma area achokera kuti tinabwera ku nyambadwe ground ndi anthu ambirimbiri kwa basi Mm. nkhani ndi chani anthu atopa Chifukwa ananena kuti poyambirira paja kuti anthu adavotera pokonda dzipani, koma ulendo uno anthu akuvota kukonda dziko lawo. ndiye chichitireni msonkhano wa ku nyambadwe mpaka pano kwangoti zii mwaduka Tapangatu misonkhano yambiri pakatipa. mwaduka Iya. simunaduke Ndipo aiya kutalizeni. simunaduke Iya, iya.
Ndipo sitikupeleka. ndimangoti a prophet aduka Ayi sizotheka.
tikupanga misonkhano kwambiri Oho. and panopa focus yathu ndikumathandizira ma shadow mps ndi ma shadow councillors tikuwathandizira kuwapangira makampeni ma constituencies okay cholinga adziwike amene mwachita akumayenda.
field ma, ma, ma, ma, ma candidates ma candidates yes mo- monse ya tidakayenda um, we are almost there kuti timalize panopo around 210 chifukwa aonjezeso koma we are almost there so okay. tikumayenda mma constituency kuachitira campaign ma shadows Okay. ndi kuathandiza ma shadow kuti choyambirira tionetsetse kuti tikhale ndi tidzakhale ndi otiyimira ku parliament muyenda nokha ulendowu mwanena kale kuti chipani chanu nchaching'ono komanso kuti mwachilembetsa posachedwa apa kapena muphatikizana ndi anzanu alliance ung'ono wake ndi wa kuti changoyamba kumene Okay, so that's koma ung'ono tikabweretsa nambala ya anthu chipani chathu nchachikulu zedi o mukuthamangira mukuthamangira ya chifukwa tikawerengera chipani chathu Mhm. mmene amapanga ma registration azisankho muno malawi yeah zipani zimene zina zimene zimadziwika zakalekale yeah sizidakwanitse kuyika senta iliyonse ngakhale mamonita okay koma ife sitinapange miss senta ina iliyonse oh nsanje mpaka ku chitipa Nkhotakota, Likoma, Chizumulu, every center mpaka Mchinji mulimonse munali mamonita athu. So ichi chikupatseni chithunzithunzi kuti chipanichi chapangidwa register kumene Okay. koma chili ndi anthu. So ground tinalo kale anthu ambirimbiri. Oho. Yes, amene ndikudziwa kuti eh, dzivute zitani adzatipatsa vote yaikulu kwambiri ndipo tikudziwa adzatipatsa vote Komanso mwanena kuti kodi kuyenda mudzayenda nokha point chipani chikamapangidwa aliyense amakhala ndi chithunzithunzi choyenda yekha kumene chifukwa akufuna apange kuti ah, agulitse masomphenya ake kuti atha kuima payekha bwinobwino ndipo chipani chathu ngati lefu takonzeka kudzayima patokha koma ife si adani a zipani zina timacheza ndi zipani zambiri timacheza ndi a dpp timacheza ndi azipani zina so uh, imeneyo ndi nkhani mwa zipani zonse zimene zili mdziko muno mwatchula kuti chimene mwachitchula dzina ndi dpp timacheza ndi zipani zambiri koma timacheza ndi dpp simankhuliratu Eh, timacheza nayo dpp ndi amodzi mwa ma friends you know Oh. komanso amodzi mwa anthu onena kuti ine ngati munthu Uh-huh. eh, pali ena amene adandipangako inspire kumene kuja ku DPP-ko?
Wow, kuti aya kuti okay kanet i think eh, zimatere zimatere zimatere so palibe udani timacheza kwambiri and chifukwa nthawi ina paja munkafuna kuima kumeneko

Ah, kumene kuja achikulire president wa chipanicho anafuna A Peter kuti- Mutharika. a Peter Mutharika Ehe.
amaonetsa kuti akubwereranso pa mpando kuti tizidzuka enafe ananena kuti sindzayima Okay. ndiye kenako adaonetsa kuti akubwereranso pa mpando Okay. ine ndacheza ndi uh, mapresident ambiri Okay. kaya olamulira kaya ma former president Okay. ndacheza nawo mmodzi mwa anthu amene ndimacheza naye kuona ndinacheza naye nkuona kuti uh, ndi oopa kwambiri malamulo ndi olemekeza kwambiri moyo wa munthu malamulo mmodzi mwa iwo ndiye ndi apm a Peter Mutharika Yes. okay you know so as the man amene atangoonetsa kuti akubwereranso naona ngati sibwino kuti ndingadzuke ndi start fighting him so wa- simunakhale komweko ku dpp ko mkuwasapota bwana sindinakhale komweko kuwapanga support chifukwa chonena kuti a mfundo zanga zimene ndimafuna kuti ndikawine dpp pali mfundo zina zimene ndimafuna malawi idzayang'ane izi Okay.
mmene momwe sizikadalowa sizikadalowa ayi sizikadalowa ngati chiyani zambiri ngati kuyang'ana kwambiri ulimi okay eh, kuyang'ana kwambiri ufulu wa achinyamata okay kuti achinyamata apeze ntchito msanga Okay. komanso achinyamata ambiri ankangonena kuti sukulu yavuta tidzapezera chochita msanga you know mfundo zangati zimenezozo timaona kuti sizikadakwanitsa kuti tizigulitse bwino Zo- zomvekazo ukamamva poti ife timamva zambiri kuno zikumamva kuti zikumamveka kuti za- mgwirizano wapita patsogolo mwangotsala kusayinirana ifeyo tikumvafe mukuseka iya ndikuseka chifukwa chonena kuti Ehe. izo nzomveka tsopano Ehe. kazinenere can you confirm Ah, can you confirm kuti mu- muyenda limodzi ndi a dpp kapena ayi no sitingayike mawu kuti e kapena ayi chifukwa chonena kuti timacheza pali ubale o pali ubale Eh, politics ndi yodabwitsa Uh-huh. you know sungakhale ndi udani ndi munthu and what we need is goal yathu ndi tipulumutse amalawi pa situation It's not about kuti kuti who is going to be the president, who is going to be the minister. It's about kuti amalawi tiwatulutsa bwanji munyengo imeneyi. So kwa ine ndinganene kuti uh, pakakhala kena kalikonse no tidzachita communicate and tidzabweranso. Mudzabweranso? Kudzanena kuti ah, a Banda nkhani ija kukhala ngati ndi chonchi chonchi. Oh, okay. Yes.
koma zikukhala ngati ziku- zikulosera kumeneko Iyaye panopa zikulosera ponena kuti ife ndilefu basi ife tayima pano ndipo tiyima pano Oh. Koma sitikudana ndi chipani chilichonse Okay. Ayi, sitikupanga udani ndi chipani chilichonse zipani zambiri zapanga ma convention Yes.
kwanuko mupita opanda convention well no ife tili ndi convention imene tikukonzekera ndipo ma delegates onse ali ready pa ground ma delegates 750 750 delegates okay across the country from chitipa mpaka nsanje mpaka kufika nkhotakota ochokera ku likoma island onse ali ready

ayi tikufuna tionetse democracy okay anthu apatsidwe ufulu wosankha osati popeza ndayambitsa chipani ndine ndiye kuti ndine ndikhale secretary general ndayambitsa ndine chipani ndikhale president ayi tifuna tichotse uzipani za za chimtundumtundu tibweretse ndale za aliyense chifukwa tikapanga register chipani chimatsanduka cha anthu sichikhalanso cha munthu ngati personal property So kuli convention yoti anthu akasankhe amene akumufuna kuyambira president mpakana pothera position. ndi ndi ndi inu inu inu si ndiye president Iya ndine Mu- president.
wina atadzuka mu- mu- mukapikisana naye bwinobwino panopa ndine acting president kutanthauza kuti sindinakhale full president so tikangomaliza convention ndimene ikanene kuti president ndi ndani

wasinthiratu kumati wampatsa ndalama anthu Mm. amunyengerera kuma wasintha pampa Mm. so voters wamasewera so mi- so, mipando yonse Yonse. ya- ili, ili up for grabs yonse from the president mpaka kufika kodi chipani chino chili- chili chili ndi secretary general chili ndi Chili- publicity secretary timangodziwa inuyo yeah

mpaka kufika kuma area Oho. monse Oho. palibe malo amene tadumpha mutati muwerengetsere muganiza kuti membership yafika bwanji kuchipani kwanuko mm, ife ngambiri yeah like give me a number
ah, sitingachepere 4 million ayosatheka khulupirira ayosatheka ife ndi chiswe eh? ife ndi achiswe ife sitimalongolola ife sitimapita pa social media kumakapanga phokoso ine munaona msonkhano pango nyambala no phokoso nalililonse no even maposta phokoso munaona mmene Ndipo nalibe maposta ayi. ndiye ndife ameneyo ife chipani chathu ndi chiswe tikudya pansi pa ndipo- Chipani chanu ndi chiswe. chiswe chiswe ndipo tikudya kwambiri Mudya kuti.
pansi pa ground anthu amene adzadzidzimuka apeza kuti ndipo pamene ndamaliza ngati tikufika polimba mtima tikupanga convention tiyeni tikapange mavoti lero ife tikudzipatsa pozi tikhoza kuwina ndiye kuti sitikusewera Pa kuwina ground, kuwina kuwina kuwina kuwina chani seat dziko chipani chake chiti ah chimenechi liberation for economic freedom anthu afuna change itu anthu afuna change afuna kodi atsopano kumakhala kulota kumene kumakhala kuti kuti zeni zeni zeni izi nzo- kapena kuti kapena kuti mwina ah, because I, i don't 4 million mwatenga kuti okay iniyo nanga anthu amene timadzazitsa misonkhano aja Ehe. ndikuwatenga kuti ndaku mozambiki amene aja no loletu amene mumaonazo ndikuwatenga ku mozambiki ndi ndi strategy yanga imene anthu timabwera timakhala nawo ife tili ndi anthu anthu angosunga omwewonso ndi amene amapitanso ku dpp amapitanso ku utm anthu ake ngomwewo ena aja amakadya nawo ndalama zimene anawanamiza kuti tikupatsani fertilizer wotchipa uja ndiye amakatenga ndalama zija Oho. chifukwa ali ndi anti yawo ali pa queens pa ena ali ku kamuzu central kulibe mankhwala amawauza mukagule mankhwala ku pharmacy Okay. ndiye amapita kumsonkhano kuja akawapatsa 1000 atenge 1000 athamange nayo akagulire penicillin akapatse anti yawo kuchipatala kapena akagulire chigoba cha chimanga ndiye amapita kukatenga 1000 ija koma ndithu ife tinawo anthu ndipo mavoti ali mthumba pano pa achinyamata akonzeka kuyika mboma anyamata anzawo ngati ife chipani chatsopano si anthu oti anu ena ake oti anawanamiza zambirimbiri anthu atopa ndipo amalawi pano ali ready ife tili ndi following yambiri Oh. yambiri kwambiri yambiri zedi yosaneneka ichi
osati ma hallucination ya iyayi ife simungatipeze tikupanga phokoso ife tili ndi ground ife tili ndi anthu oti tikauzana kuti tili ndi msonkhano kwakuti simuona poster sitinyamula anthu palole koma mudzaona mmene anthu abwerera pa ground chikhwimbi cha malawi ndiye ndife si paja amanyamula anthu ku dedza kupita nawo ku msonkhano ku nsanje ife sitipanga zimenezo kunyamula anthu kuja ku dedza Aha.
kupita nawo ku msonkhano ku nsanje kuti tiyeni mukaone kuti eh, Zochitika zinazi m'dziko momwe. eh, kunyamula anthu kudalitsa tiyeni msonkhano ku Nsanje mukaone kumeneko kuli kutsegulira njanji sitima yanyamula fuel ndikutha two weeks fuel onse dziko mulibe koma ali mmatanki akuti kuli, kuli sitima mukaone kujambulitsako zithunzi kumakanyamulanso anthu pa truck ndikumakuwa umo muli mafuta umo tsagulani tione mulibe mafuta ili empty ife sitikupanga zimene zochitika mumuno zimenezo zikuchitika pakujambulitsa chithunzi president pa pa chitrak ati muli mafuta wiki imodzi mulungu akati akuseke mafuta nkudzasowa ndikudzati tatsitsana nani tanki mafuta zazatsika ali mafuta akuti ku blantyre apita bwanji pakuti uchokera ku nsanje kupita ku blantyre pena pake njanji idaonongeka ndiye idutsa bwa so ife sitikupanga zimenezo Sitikupanga zimenezo? sitikuwaseweretsa amalawi amalawi ndi anthu ndi anthu opuma ofunika kuwachita hando mosamala Mm. chifukwa ndi tsi- ndi tsogolo la munthu 5 years kutha yopanda chilichonse cholozeka ndi kuononga moyo wa munthu Mnyamata wina kumaliza sukulu 5 years ali pa khomo. Tisaseweretse tsogolo la anthu. Anthu ena akudzipha, anthu ena akutani akutani, nkhani yake alibe chiyembekezo. So moyo subwerera, dzulo silibwerera, ikapita 5 years iyi, yapita sidzabwerera. Ndiye pano pa Malawi sitikuyenera tiwatenge mwa drama. Tiwatenge ngati kuti tikuseweretsa chipapapa. Ah ah. Tilemekeze moyo wawo, tilemekeze kuti akuyenera kulandira they deserve kulandira chitukuko chimene akuchivotera mopanda kuwaseweretsa amalawi tichite break pang'ono tibweranso ndi inu posachedwapa ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndili ndi uh, olemekezeka reverend dr uh, david mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha liberation for economic freedom lef komanso ndi mkulu wa uh, Prophetic Ministry Living Word Evangelistic Church musatalikire akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a Rainbow Paints

kanema wa times ndipo tili mkatikati mwa program ya times exclusive ndili ndi uh, prophet dr david mbewe uh, mkulu wa chipani cha liberation for economic freedom uh, komanso iwowa ndi eni ake a utumiki wa living word evangelistic church muphatikiza bwanji tsopano uh, ndale ndi ministry izi sindikuziphatikiza oh.
zikuyenda mosiyana kwambiri ndikapita ku church ah, ndikapanga za church sindipanga chilichonse chokhudzana ndi ndale ndipo sindiyankhula kala kalikonse kokhudzana ndi ndale chifukwa ku church kwathu Mm. tili ndi anthu angapo a malawi congress party enanso ndi aja kuti no ndi mashado mps a malawi congress party tchalitchi kwanu church kwathu okay tili ndi mamembalanso angapo ena akuyimira ukhansala wina mmodzi i think akuyimira u mp chakumangochiku Mhm. ndi wa utm uh, a dpp so aliponso ambirimbiri Mm. achipani chathu cha lef ngambirimbiri Mm. mu tchetchimo ndiye uh, Chimene chidakhazikika nchonena kuti ku church osapanga politics chifukwa pali wena amene abwera kumene kuja sakupita akupitira lef akupitira prophet david mbewe ndipo akupitira chifukwa cha mphatso mapemphero akupitira kukapemphera ku church so akabwera kumene kuja amve ndale nde kuti ndikuwalakwira so kumene kuja kulibe ndale simumayika kapisi kalikonse kandale mu No. mu ulaliki ayi mulaliki ayi aliyense amadziwanso kuti mbewe ndi wa smart Oh. Koma nthawi yolalikira a mbewe ndi a smart smart very smart sindichita mix politics ndikamalalikira ndilalikira za gospel za uthenga wabwino tilekezera pomwepo Mm. ndale tsiku lina kunja kwa tinaona a vice president a sitting vice president bambo usi atabwera ku tchalitchiko yes. mukukambirana ndi odya zake
nthawi imene amabwera adabwera chifukwa cha uh, ngati vice president wa dziko okay mlendo woyambirira nthawi ndinakhalanso ndi program yanga time imeneyo some 4 5 years ago uh, 6 years ago vice president time imeneyo ali honorable chimulirenji adadzabweranso oh eh, so ndi program imene uh, timapanga timayitana anthu amboma so awaja adabwera ngati mmodzi mwa vice president wa dziko osati kuti pali zokambirana zilizonse zokhudzana ndi china chonse ndi iwowo chifukwa ndimadabwa kuti you are very critical wa boma ili ndiye mukatenganso ah, akuboma kubwera Uh, i wanted to understand that yes ndimakhala kuti nthawi zonse sindikugwirizana ndi mfundo zawo koma n- nthawi yomweyo sindikuyeneranso kuumana mpingo chimene uh, ukuyenera kuti ulandire okay yes Okay. chifukwa choti palibe nawo palibe no politics palibe pamene mungaonere kuti so it was not political no no no inali function yanji kuti idali function ya ma certificate of baptism Oho. and all that Okay. so uh, kudalibe no china chilichonse chokhudzana ndi ndiye politics mudakhala bwanji Sunday limene mudakhala bwino bwino nakhala bwino bwino mwambo graduation idatha anthu adalandira ma certificate basi a president a vice president akupita nkutuluka ndaperekeza kutuluka mmudzi mwathu basi adamasuka a president kumapita okay eh, and zabwino bwino Okay.
yes so palebe zoka o- oona ife tinkaona ngati kuti akapena mwina akapena pali china chimene chikuchitika kundale yeah palibe chomwe chikuchitika okay koma ndi a vice president Mhm. amene ngakhale asadakhale vice president Mhm. ndimayankhula nawobe on a personal level oh so mumalankhulana Tima- kwambiri okay timacheza kwambiri. kodi andale inu ndinu

ka China Aid koma misewu idalipo kale tsono sindikuona chimene mungaloze osakhala kuti mwangoda nawo kukhosi a Chakwera ayi amalakwa kuti tungoda nawo kukhosi a Chakwera ine anthu sakadasapota chipani chatsopano ndipo sibwezi anthu atayerekeza kusapota chipani chimodzi koma kusapota chipani chatsopanoku nkuwauza anthu kunena kuti palibe chimene apresident akuchita pamodzi ndi nduna zawo sakuchita kena kalikonse kothandiza kuti dziko litukuke kupatula mwina kudzidyetsa okha ndiye chitukuko kulibe kulibe ndipo kuchita kuyerekeza mbuyo ndi pano ena anthu amanena kuti ngati sikubwera chipani chatsopano kuli bwerere mbuyo kuchita compare tsopano kuti ena nkumati ayayi chifukwa takumana ndi covid mmene amalowa mboma tosalansi covid ilipo chifukwa covid idayamba 2019 ndipo zisankho zikafuna kulephereka chifukwa cha covid nde sanganamizire covid kuti akumana ndi covid kulibe palibe chimene chachitika mapensioners ndi awa ali apo sakulandira zawo anthu a- a- akalekale ogwira ntchito ku TEBA awa ali apo sakulandira a Malawi Young Pioneer awa ali uko sakulandira tikuyankhula pano ma civil servants anapita kumene kuja even mmene amalowa president amene tili nawo wa lero pamodzi ndi ministers awo onsewa adalowa ndi ma demonstrations kudavuta Malawi yonse lero lino ma civil servants kukapanga mademo kutuluka zikwanje kufuna kuyamba kuwakhapa anthu mu Lilongwe kudali mademo ena some 2 3 months ago adalepherekanso kutulutsa anthu zikwanje kuwakhapa anthu kuwaphera ngakhale ufulu woti angayankhule nde lero tinene kuti pali chimene asintha ine sinkuchiona kupatula kutibwezeretsa mbuyo chifukwa president wakalekale ndi anthu awo amakwanitsa kupanga ma demonstrations mm. msewu mm. lero mademo mwanja kuti ti anthu akachite pa msewu akukhapidwa akumenyedwa akuchitidwa tear gas pamene iwo sadachitire zimenezo so tikanena kuti dziko likutukuka dziko silikutukuka koma likubwerera mbuyo mu utsamunda eh, tikulibweza mbuyo nthawi ya dr kamuzu banda mbuyo kwambiri mbuyo mwakenso mwinanso bola kamuzu bola kamuzu bolanso kamuzu bolanso uh, kamuzu mwinanso bola nthawi ya welensky adakwanitsa kumanga kamuzu stadium koma awawa akupanga chani akuti akuti akumanga ma stadium m'ma district ma community ground acha angolimula chi tractor chonchi akuti amanga stadium ground ilipo kale community ground now anthu sakudziwa kuti palibe chimene bomali lachita sitikudana nawo this is the fact on the ground simukudana nawo ayi sitikudana nawo lero lino fuel amasowa fuel forex kusowa koma sipanayo kuyamba kupezeka fuel nanga dziko lino lizichita kunena kuti fuel wayamba kupezeka zoona dziko lino 60 chakuti years tili mu ufulu wodzilamulira lero fuel tizimanena kuti wapezeka ya lero fuel ikhale breakthrough ya munthu yoti mpakana akuti kuthira mafuta ndikukaima mu tchalitchi ndi ndi umboni mulungu wandiyankha lero ndathira mafuta zoona kuteroko amachita umboni mu church. umbonitu wanga ine ambuye alemekezeke lero ndimakathira mafuta ndathira mafuta angondikhulula pang'ono pas- pambuyo pa galimoto koma ndathira ambuye alemekezeke ndathira ndakwanitsa kuthira 10 liters ambuye alemekezeke lero malawi idzikamba umboni wa 10 liters mafuta mu chalichi are we serious ndiye dziko ngati patokha palibe chimene chachitika tikubwerera mbuyo mbuyo mosaneneka muja muja moti anthu akayankhula ena amamangidwa ena akayankhula amaopsezedwa ena amamangidwa kumene you know nkhani yake ayankhula zakukhosi kwawo lero tizikaopsezana mu dziko la democracy yeah. so dziko lino silikutukuka koma likubwerera mbuyo kukonza kwake nkutani ambuye a, a, a, bishop kukonza kwake ndi dzivute zitani dziko lino a president tonse alliance akuyenera kusiya mpando ndipo a president athu akadakhala achikondi ndi dziko lino kuti amalikondadi mu mtima mwawomo adakangosiya osayima akanangosiya osayima osayima ayi because he knows kuti zimene apangazi it's not fair to malawians and he knows where on earth president atha kulimba mtima kumangolemba antchito kapena mwina azibale kapena ana ake where on earth a president akhoza kulimba mtima kumayima mparliament nkumanama lero lino president nkumaona anthu ake akugona ni njala koma akuyenda ni convoy ya magalimoto 40 Anthu pano akugona ni njala sakudya. Chigoba, kapu yaing'ono ya ufa chonchi m'midzi mu- mu- mukapita mu- mujeni mu- mubangwemo kapu ya ufa yaing'ono chonchi timati yamatchera akugula anthu 1000 kwacha kapu Ya- ya ufa- yamatchera? yamatchera Oho. kumakojambula ukonde Okay. kakapu kachonchi akugula ufa 1000 kwacha muchilobwemo kaufa kachonchi mwakachelemo akugula anthu kaufa chonchi mukapita m'midzi mwa anthu akugona ni- literally ni njala
koma a wfp komanso a dodma ku bomaku sakuti awagawa chimanga adalonjeza kunena kuti akuti boma lipereka chimanga chimanga chimene chija bomanso likuti akuti lagula chimanga ku tanzania chili kuti akunama eti chimanga chimene chacho china cha wfp adalonjeza apereka for 6 months angopereka 2 months yokha pano so, so you can confirm kuti a- aboma akupereka chimanga sakupereka chimanga chili kuti simati two months adasiye kali kaletu that was last year august adasiya kali kale akupereka kuti
chimanga chakupereka sitinamva kuti bla- blank ya mu pa pa stadium panthu apita ma- apita makalandira chimanga zakalekale zodutsa mwa alendo sinalinso cha boma imenecho chidali cha wfp ochokera wfp Eh, sinali chawo boma sidapereke chimanga tikuyankhula pano anthu akufa ndi njala nde wina anene kuti akuti apresidenti ayimenso amalawi tikuwafunira chani tikufuna tiwaphe amalawi chani kwazunza kukhala ena chilungamo kuchokera pansi pa mtima munthu kukhala ndi conscience a president ndi anthu awo adakasiya kuti zinthu zimene mulungu sadafune tasiya amalawi mwina mulungu sanafuna sanafune yenda ndi mtendere chifukwa mene akupanga kundikuzunza akuzunza kwambiri amalawi. inuyo boma lanu likhoza kusamala amalawi bwinobwino tili ndi mtima wa amalawi ife tikufuna amalawi akhale ndi moyo wabwino ife ndiye cholinga chathu kuti amalawi akhale ndi mtima wabwino ndipo ine ndikunena very clear ine olo takalowa ndapeza president o ndapeza chipani chomwe chikunena kuti chikugwirizana kuti chili ndi fundo za amalawi kuti amalawi adzakhala ndi ufulu wabwino ati palibe chifukwa choima Palibe. Palibe chifukwa choima? no no no palibe munthu ukugwirizana ndi fundo akumtima wake akufuna amalawi kuti apulumuke ine palibe chifukwa ndikaima Sindingalimbane naye chifukwa Yesu ananenanso kuti amene sa- sakulimbana nanu apa sakutsutsana nanu Palibe chifukwa choti mulimbane nawo chifukwa sakutsutsana nanu koma niyo dziko pali anthu akusauka wa- atapezeka wina amene ali ndi mtima wa amalawi wa malawi inu simuyima ayi ndi mafumu mumthandiza ameneyo ndimpatsa support chifukwa choti ali ndi fundo ali ndi mtima umene ndi- nde simunampeze mwa makandidate sindapeze kaye tidakangana koma ine mtima wanga inonso mukuona nkale sakupanganso za politics timathandiza anthu zakudya mmidzi ndimapereka anthu zakudya mmidzi anthu ambirimbiri mafumu anthu ambirimbiri ndathandiza zinthu zimene zija kuchokera mu mtima titapeza mmalawi amalawi a mtima wa anthu osauka wa anthu okalamba wa anthu oti akamayenda kuliona dziko lino nkulimvera chisoni kumuona mnyamata akungokhala sakupanga chilichonse ndikumumvera chisoni ah ine ndibabe chifukwa choima so awa president akamanena kuti ayimanso ine ndikumadzifunsa kuti tsono akamayima iwowa akuyima kuti akuti chani atani chifukwa banja pena likatatu umati amuna anga tibwererane kapena akazi anga tibwererane chikondi chija chikapitirire kapena tikapitirize kulera anawo kuti akule iwo abereka chani chimene achisiya choti afuna adzamalize kudzatimaliza kuti ife tsopano malawi prophetic ministry pali zambiri zimene zikumachitika azibusa kuteroko kumamva wina kuti ayi akuti aprofeti agwiririra um, kamwana chani U- chikuchitika chani what is needed to sanitize the prophetic ministry mwazimva zimenezi yes ndadzimva mwazimva koma ndimadzimva mitundu iwiri itatu okay namba 1 ndimadzimva ponena kuti tisamalitse kwambiri chifukwa chakuti tili mu dziko la mayesero okay limene munthu wina akhoza kuchokera kuja ndikungoyilenga nkhani ili yabodzabodza cholinga mwina aphe utumiki wa munthu wina kapena kudana naye Aha. yes pali abishop wina ndimakumbukira sinditchula dzina ali mu lilongwe ali ndi hotelo chifukwa chiti muna adadalitsika madera anthu adathamanga mpakana kufuna kukagenda ku chechi kufuna kaotcha nyumba yawo nkhani yake kaduka so nthawi zina Kaduka, eh. kwa- kumalawi kuno nkhani imene timakhala nanso vuto lina lalikulu limakhalanso kaduka Okay. nkhondo ya mumtima imene sitifuna wina akhale pamutu pathupa eya zimatipweteka So nthawi zina tiyang'anenso mbali imeneyo kuti kodi anthuwa ah, akamanena nkhanizi eh, u- u- uchoona weniweni ndi utiwo namba two um, amayenera kuti maprofeti aja akhale ndi gulu timu ya anthu Okay. adziphunzitsana zinthu zinazi Okay. chifukwa chimene tanyamulachi ndi choyera yeah baibulo lidanena mawu amene akuti akuti pakuti mulungu wanu ndi woyera inunso Mukhale woyera. khalaninso woyera so pameneponso anthu adzidziwa kuti chimene ndanyamulachi si cha ine ncha mulungu amene ali woyera Eh, ndiye chimene chonse chofunika kuti chidzikhala kuti pakati mkati chidzi- chidzichitika mowerekeza kwambiri komano ah, bvuto lina limene limakhalapo ndi limenelo kuti ena amafika point yolenga nkhani nkhani yakenso komanso azi maprofeti ena akumakhala achimasomaso imeneyo ndiye sitingayitsutseyi iya tichotse mawu kuti maprofeti eh, koma tinene kuti eh, tichotse ma- mawu oti Aprofeti. aprofeti tiyikepo tiyipeke- tiyikepo ja eh, amuna ndi azikazi ena ndi achimasomaso
amuna Ehe. ndi azikazi Eh, ena ndi achimasomaso chifukwa tikayika pro- maprofeti achimasomaso zikhala ngati kuti akupanga zimenezi maprofetiwa Okay. eh, komanso adzibambo akuchita so tikamati maprofeti kuyang'ana mazibambo tsono munthu akhoza kukhala profeti koma ndi mdzibambo Okay. eh, profetesi ndi mzimayi tinene kuti adzimayi ndi azibambo ambiri ali pa chimasomaso mumaziona bwanji inuyo aprofeti ndi azinzanu mdziko muno kukhala olemeretsetsa mukuseka sindinamalize Sindina- sindinamalize sindinamalize sindinamalize Yeah, ndikuve- ndiye mukuseka ja yayi pali mafunso ena ofunika Ehe. kusekerera
kuti kuti ofunsayo afewe mtima kuti achi- achite chifundo lero kulibe chifundo lero
lero kulibe chifundo lero mumamva bwanji inu a prophet ndi azinzanu kukhala wolemeretsetsa pa tchalitchipo kapena mdziko mmene anthu ake alibe olowa mtambala ena amabwera osadya ngakhale phala mumaziona bwanji silver ndi gold ndi wa mulungu silver ndi gold Hagai chapter 2 mene okay akuti silver ndi golide zonse nzanga achita kunena mwa clear kuti silver silver gold are all mine ndipo penanso ku mateyu akuti muyambe mwathanga kaye ufumu wa mulungu ndipo zonse zisa- zizakutsatirani ndiye mukaona mne- mneneri kapena mbusa wina akulemera kwambiri ndiye kuti choyambirira akuthanga ufumu wa mulungu ndiye ufumu wa can you say mulungu- that again say that again Mukaona munthu wole- wotumikira akulemera yes. ndiye kuti amene uja wathanga ufumu wa mulungu ndiye mulungu akumpatsa silva akumpatsa golide chifukwa mulungu adaika principle kuti uyambe wandithanga ine ndipo zonse zikutsatira ndiye kuti mtumiki uja akutsatira mulungu ndiye ndimadziona bwino zedi chifukwa mtumiki wa mulungu akakhala osowa sizikhala bwino ndi mtumiki wa mulungu nyumba ku malawi nyumba ku south africa ku australia iwe wekhawekhawe Ah, anzako a- a- a- a- a- amene uko abusawo akusowa ngakhale bigiri la chimanga iyayi amadyetsa anthu amagawira komano ngati ndikukamba za inuyo ine tani Chitsa- chitsa- chitsanzo ndikukamba chitsanzo ndikukamba ndicha inuyo Ndi- ndinangofuna kuti ndikuyendere mbali ehe Nyu- Ndeti- nyumba ku malawi yes nyumba akuti ku randburg mhm Si- kuli malo otchedwa randburg ku south africa mpaka ali ku australia
koma nkhani Ehe. ndikuthanga ufumu wa mulungu
mumazipeza mumazipeza bwanji zim- chilipo china chimene mumachita apart from zi- za, za churches kungopeza mulungu
wapeza zonse
say that again kupeza mulungu Aha. wapeza zonse oh kungopeza mulungu wapeza silver wapeza gold kupeza mulungu wapeza mtendere ndiye mumampeza bwanji mulungu kumulandira yesu kukhala mpulumutsi wa moyo wathu kumpembedza mumzimu m'choonadi ndiye onsewa tonsefe amene tidamulandira khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu sitikufika pamene pomwe iya kodi tiku- kulemera mukunena inu kumakhalatu mlingo mlingotu and i have given you a specific example Yes. ya inuyo ehe ndipo ndaya manyumba ponseponse maloji ehe ku south africa aku akuti muli chinyumbanso kumeneko Ehe. mpaka ma- maiko ena mukuzitenga kuti ndalama its a legitimate question Yes. ndiye iyo yoti kupe- mu- kupeza mulungu its not an answer its not an answer kupeza mulungu Ye- yes. mwapeza zonse komanso kupatula pamenepo pamakhala zinthu zimene munthu umatha kupanga ku dziko ngati kulima ine ndimalima kwambiri kwa amene amandidziwa akudziwa ndimalima ndiye kwambiri. ndiye ndiye ndalama zonsezo mu- mukuzipeza ndi, ndi ulimi koma chisomotu basi Eh, nanga tita- titalinso padziko pano ife timapanga zo- zibizinesi zomwezotu.
ine ndikuona ngati chilipo china chimene maprofeti inu mumachita kutumikira mulungu mokhulupirika ndimaona Ape- money, money laundering

ndimalima kwambiri komatu anthu alipo anthu akulima maekala maekala sali ndi akatundu amene muli nawo anthu ya ndi pamene pali polowerera mulungu paja tsopano chisomo chikangolowererapo mulungu ndikungolowa pamene paja basitu nanga ndikakutumikirani eh, nditatuwa mbuwo opanda mafuta mesa muthawanso Zoona, Eh, zoona. so eh, kapena ayi afuna adzatilalikire basi ndibwere kunyumba ndikapemphera popita mundipatse transport mesa simundiitananso ndikulemetsani ka Mm. eh, so ambuye amati ayi tiyeni ndimudalitse chonchi kuti asakhale chiphinjo kwa anthu Mm. kutinso yemweyo akathandizenso anthu ena paul kagame
ku rwanda Yes. adanena kuti wopanda degree ya theology asakhale mbusa well do you think that's where malawi should go kapena ayi well chifukwa uh, kuoneka kuti kuli chisokonezo makamaka ku, ku prophetic yes true koma chimene ndingafotokoze chonena kuti Yes. nthawi zambiri chi- chisawawa cha zinthu zina Yeah. Mhm. mmene ndafotokozera muja kuti ndi chikhalidwe cha anthu. anthu akudandaula za ma fake prophecy- pro- prophecies Yes. akudandaula za ma noise noise pollu- pollution m'matauni kungoti utere anthu kweni kogona ukatotere akuti ap- aprofeti akuti ako nchifukwa chake aKagame ananena kuti ayi tichite regularize zinthuzi komano mumvetsetse ponena kuti zinthu zina zikungosowekera self discipline okay eh? mmene ine ndingachezere ndinu bwana banda yeah uh, ndidzidziwanso malire boundary okay kuti awa ndicheze nawo Eh. ndilekezere apo Okay. ngakhale amanditsekulira chitseko pakuti Yeah. koma ine sinkuyenera kuti ndipite kumeneko Okay. so nthawi zina kumangosowekera kuti vanthu ena akungosowekera kuti apatsidwe ukhalidwe Okay. eh, umunthu Okay. wa dzinthu Okay. mmene wafotokozera poyamba muja That's right, yeah. kunena kuti ngakhale eh, atonse alliance umunthu akhale nawo okay ndiye azisiye zinthuzi zo zo- zoti ayi- ayimitse candidate nakhala president nawowa chifukwa alibe umunthu udiscipline chifukwa munthu udzidziwa uchita filu udzivala nsapato ya nzako kulikodi nsapato imene ndavalayo eh, nzangayo zikuti bwanji eh, so chimodzimodzi eh, inu ndikudziwa kuti mufuna mundilowetse ku tchalitchi koma ine ndikubweretsaninso kuti tonse alliance kamene kundale inu mundilowetse ku tchalitchi so ndikubweretsani ku tchalitchi ndikubweretsani ku dziko kuti ayi pa umunthu mkatimu umu udzikhalamo Nde ndimene ndikukamba maprofeti inunso mudzikhala ndi umunthu anthu adzikhala ndi umunthu Okay. munthu mzimayi mzibambo osati maprofeti Okay, okay. profeti ndi call maitaniro e Okay. eh? Aha. koma ano nkhani anthu adzikhala ndi umunthu Mm. munthu adzikhala ndi umunthu Mm. adziganiza kuti kuti ngati apa ndikupanga rape Mm. ali wa ine mwana wanga ali kunyumba kuja Mm. atampanga rape Mm. ndimva bwanji Mm. chimenecho tsopano chidzibwera mwa ife Mm. mumtimamo Mm. mumtidzitsutsika Mm. chimene ngakhale atonse alliance government chikulephera kuti chatsutse kuti abale kuti mwana amene akugona ndi njala lero wabwererayo chifukwa chosowa school fees bambo ake sadapereke fees ameneyu ali wanga wobereka ndekha nakamva bwanji prophet nzanu mm. shepherd bushiri yes akuganizidwa kuti adapalamula mlandu ku south africa ndiye uh, adathawa kumeneko kubwera kuno aku south africa adabwera kudzapempha bwalo kuti uyu tinaye nkhawa abwerere ndiye akhoti alamula kuti abwerere adakali chilamulire choncho iwo atenga uh, nkhaniyo ku higher court kuchita apilo mukuyima naye bwanji nzanu kapena mukuiona bwanji nkhaniyo
poti ili mmanja mwa khoti Ndipo- a judgment has been made so we Yes. can comment about it Okay. yeah, a judgment has been Ah, made thank you. yeah. kwa ine ngati mmene ndilili ine prophet ndikuona ngati kuti ah, ah, bushiri ali kwawo chifukwa anthu amene amatumizidwa aja amathawira dziko lina lake koma uyu wathawira kwawo ndiye mwana wapalamula kuja ndiye kholo anene kuti ayi tiye nkugwira pa mkono nkakumenyere kumeneko kwa neba iya umamenyera momweyo ngakhale baibulo nene momwe baibulo linanena kuti ng'ombe yako ikalowa mukhola la mwini wake udzimuuza mwini wake uja kuti munditumizire ng'ombe yanu yalowa mukhola langa mudzayitengere koma tsopano apa ng'ombe ili mkhola lake ndi anene kuti ayi atengeni kumapita ku south africa bushiri kwawo ndi kuno ma roots ake ali kuno so if anything kwa ine ndikaona kuti ngati adalakwa kapena kuti mlandu ayankhe apangire konkuno chifukwa ngati kuli kulandira chilango timulangire kuno ndi kumene kuli kwawo Okay. e, kufa kuja kunali kongopita Okay. ku theba anthu ankapita kumene kuja Okay. eya so mwachoka wapalamula wathawira kwawo Mm. ali kuno maganizo anga Yes. kudali konena kuti mdziko muno eh, amusunge kuno ngati kuli mulandu kuti apangidwe agamulidwe agamulidwe kuno ngati kuli kulandira chilango alangidwe kuno ngati ndi wolakwa apezeke wolakwa kuno ngati ali osalakwa apezeke osalakwa kuno chifukwa kuno nkwawo Ah, chabwino i wanted to tap your understanding because ndinu nanunso ndinu prophet Yeah. mnzanuyonso ndi prophet ndimafuna ndidziwe kuti muku- mukuzimvetsa bwanji titatha kukambirana zonse madzulo ano inu a prophet dr david mbewe ndi uthenga wanji umene muli nawo ndimafuna muyang'ane kamerayo amalawi agone ndi ziti madzulo ano
ndikufuna aliyense adziwe kunena kuti uh, kupatula kukonda munthu tiyeni tilikonde dziko lathu pano intaneti ili pena paliponse anthu atsegule ma intaneti aone maiko ena mmene akuchitira zinthu aone mmene maiko akutukukira akatsika kaya pa airport kaya atsika pa, pa, pa, pa bus station aone mmene ma bus station akuonekera amaiko ena aone mmene airport ikuonekera aone mmene zinthu za maiko ena zikukhalira aone mmene anthu alili ndi ndalama mmene maiko ena alemerera aone zimene zija akaona adziti nanga bwanji dziko langa akatero adzikhala ndi mtima wakuti ine ndikufuna ndilichitire malawi dziko zimenezi kotero amalawi ndikufuna ndiapemphe kuti ajoine chipani cha liberation for economic freedom tipange support timasule malawi kuti malawi amasuke nafenso dziko lathu Tikayang'ana maiko ena tisamasilire. Anthu pena amatiseka tikapita kunjako wachokera kuti ku Malawi. Aa tinamvatu ku Malawi kuti economy sili bwino. Zochititsa manyazi. Pena kuti unene kuti wachokera ku Malawi kumachita kulephera kunena. So ndikupempha a Malawi tiyeni tijoinane manja tonse limodzi. Tichite rescue Malawi, tilemeretse Malawi, dziko lathu lili ndi zambiri zoti Malawi ikhoza kulemera. So a Malawi onse apereke support mavoti akabwera september palibe kuchitira mwina adzapereke voti ku chipani chathu cha liberation for economic freedom komanso tikuwamema onse ali komanso kubwera kudzaonerera convention yathu ya pa 4 april chaka chino 2025 ku blantyre ku loras hotel ndikufuna ndikuyamikeni titakuyitanani inu uh, prophet kuchokera konko uh, kumachinga mwatilemekeza kwambiri and we want to thank you most kindly Thank you so much.
zikomo kwambiri pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mprogramu iyi ndinali ndi uh, prophet dr david mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha liberation for economic freedom lef komanso ndi mkulu wa utumiki wa living word Evangelistic Church. Ndine Brian Banda, kufikira sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi mulendo wina, tingoti thank you very much for joining us madzulo ano and so long from Blantyre.